nke o chiri na zere na nkụzi ọdịnala nke m na-akụziri unu bụ iwu na nsọ ala nke ga-abalụ gị uru inwe ike wee ghọta ife na-aga n'ụwa ka m si wee kụziri unu na nkụzi m na ihe niile dị na ya maka na mgbe ị ghọtara onwe gị mmụọ gị ga na-agbaziri gị ụzọ ọfụma tinye nkụzi m n'ọrụ like ya share rụọkwa ndị ọyị gị ka ha na-esonye ka ha na-ege nkụzi m na otu a m na-akụziri unu ugbu a na ọ ife ga-enyere gị aka n'ọdịnihu and o nwere purpose m ji wee na-akụzi nkụzi a na maka ọdịnihu ọdịnala nke taa bụ ihe ana na-asọ nsọ maka na iwu ọdịnala a ha ncha niile yiri and ha ncha niile na-arụkwa n'ọrụ mana otu anyị si wee na-atụpụta otu otu wee na-akọwa ya otu otu na ọ ka nke nwa aghọta maka na otu a ha ncha niile na-arụ ọrụ na o nwere nke ka ibe ya nke ọ ga-abụ i mebie nke ọ ga-abụ i mee ọ bụrụ ihe result ya ga-aka afụfụ ị ga-ata na ya ga-aka afụfụ ị ga-ata ya nwere ike metụta agbụrụ gị nya ka m ji wee na-atụ otu otu na-akọwa ya mana ị nwere ike na-akọwa ya ụfọdụ ị nwere ike ma gị aghọtachana ya ọfụma mana ọ nya ka m ji wee na-akụziri unu nke nwa ịghọta onwe gị maka ịghọta onwe gị mmadụ ịma ife na mmadụ ịghọta ihe anyị niile ọ dị anyị n'ime mana ọ bụrụ na ị mara onwe gị ọ mee activate na ọ nya ka ọ ya-abụ a mụọ nwata o too wee ghọta onwe ya mara ife nwa a mụrụ ọfụụ anaghị ama ife ozugbo and otu a ka ọ ga-abụ mgbe ị ghọtara onwe gị amamife ga-eme activate more tata unu na-anụ n'ala Igbo ị na-anụ ka a na-asị na eziokwu mmadụ na-aza ya n'afa na eziokwu bụ ndụ okwu asị bụ ọnwụ no matter ihe ọbụla ị na-eme n'agbanyeghị na ụwa anyị nọ na ya na na okwu asị na-atọ ụtọ nke bụ eziokwu na-enuzi inu ya mere ndị mmadụ ji wee werezie okwu asị wee na-agazi ihe ọbụla ha na-eme mana o nwere onye na-echezi echiche kedu ihe ga-eme n'ọdịnihu mgbe o ji okwu asị ahụ wee mee ihe nkụzi m wee bụrụ ghọta onwe gị ọnọdụ ka ndị a niile unu na-afụ na ị na-eje na nke dibịa na-agwọrọ gị ọgwụ ma dibịa a ga-agwa gị eziokwu nekwa nekwa ihe ị kwesịrị ime before ihe ahụ onye ekwenye gwa gị ihe n'usoro maka ihe ọ ga-erite maka na o nwere ike ọ gwa gị ọ gwa gị eziokwu n'usoro ị gbaa ọsọ ya abịazi ọ chọọ ka ọ napụtagodo gị ihe ọ ga-eri and otu a ka ọ dị ma ndị pastor ndị pastor niile a onye ọbụla na-achụzi ego onye fụrụ eziokwu ya agwa gị ọ gwa gị ahụ ị ma like eziokwu ahụ ọ gwa gị ahụ ị chọrọ ịnụ mana ihe a atazi bụ na ma ngị nwa gwara eziokwu ngị nwa jee tụọ asị maka ihe ị ga-erite nọ na nsogbu ma ngị nwa a na-agwa gị mee nke a unu niile nọ na nsogbu maka na afụfụ unu ga-ata ata n'ọdịnihu ọ bụ ya mere oke ji wee na-ewepụta nke unu na unu ghọta na ife ọbụla ị na-eme nwere ihe si enu ka ị ghọtakwa n'ụwa anyị nọ n'ime ihe niile ị na-afụ na-eme n'ụwa ma ndị ị fụ na-ata ahụ o nwere afụ mmadụ na-ata n'ụwa onye ahụ agaghị amụta ife na ya nụ and ụfọdụ ndị mmadụ 90% ndị na-ata afụ n'ụwa bụ ife ha ji aka ha meta onwe ka ama m nsu na ihe mmadụ amalọ ama mmenwu ya ama mma ya maka na ọ ihe i tiri aka ka ị nwere ike ma gị ama na ọ ya ka m ji wee sị onye ọbụla ihe onye ọbụla na-eme ya kpachapụ anya ya and 10% ndị ọzọ nwere ike ọ bụrụ na chukwu chọrọ ka o tinye gị n'etiti ndị ilo gị ma ọ bụ tinye gị n'ụzọ ga-eme ka ọ kụziere gị ihe ka ị nwee ike ghọta onwe gị and ndị a na-emekarị ihe a bụ ndị chosen ones bụ ndị a na-aga na ndị chuchu- chosen ones ndị a họpụtara du- nọ nso n'ebe chukwu nọ ndị chukwu ji aka ha chi okike ji aka ha wepụta bụ o tinye ha ha na-aka ata afụ maka ọ ya etinye ha ụzọ ga-akụziri ya ihe ka ha nwee ike wee ghọta onwe ka o wee were ha wee rụọ ọrụ na ọbụbụ ndị ahụ o kere n'oyiyi ya ọ bụ ya mere otu nna na ine m anya dị m o nwerọ ọgwụ m anara o nwerọ ọya m anara agwọ mana adị m ekwe akụzi ihe gbasara ọgwụ a na-aṅụ aṅụ ma ọ bụ ihe a na-eme maka na ihe m ejighị akụzi bụ na ụfọdụ abụrọ ọgwụ ị ga-aṅụ ga-agwọ gị ya ụfọdụ bụ ihe ị ga-eji aka gị mezie ihe ma ọ kwenye ihe ahụ agabalụ gị ma ọ bụ sị gị mee ife dị otu a ka ị wee nweta ego ama m ihe m na-agwa ndị mmadụ ha mee ka e wee nweta ego mana mụwa na-agwa ha ndị mmadụ ahụ mụ enwetakwa ego ị ghọta ihe m na-akọwa na because ihe niile nwere usoro o nwere ike m gwagodu gị ihe ị ga-eme ị nwere ike ime ya mgbe ahụ mana ọ bụrọ oge a ka ị ga-enweta ego ahụ mana o nwere ike oge ahụ i nwetazi ego ahụ a sịzi na na onye a bụkwa feki ma na onye a bụ nke a ka ị mara na ihe niile nwere oge otu nọ na ego ọbụla m na-enweta bụ oge okike chi m chọrọ ka m nweta ego ahụ sọsọ ihe dịrị m bụ na m ma m ma-emekwu ihe m kwesịrị ime chụọ àjà m kwesịrị ịchụ hapụzịara ndị ọzọ chukwu na ife ụkwa ruo oge ya ọ daa ọ bụ ihe ndị a niile mere na m anọkata ndị na pọblik na nkụziwe ọgwụ adị m akụzi ọgwụ na pọblik nke m mere nke gara aga nkụzi ụlọ ihe protekshọn maka esi ekpe ebe bụ nọọ maka oge ihe ka ndị osochi egwu nwee ike wee zọpụta onwe m ị na-adị m egwu akụzi ihe gbasara ọgwụ and ihe ọ na na-emekwa m chọ m ma-agwa gị eziokwu ma ọ dị gị mma ma na ọ dịrọ gị mma ife niile ama na famili famili m na-eje jeru nke ha ka na-aga agụgụ ya ma ego niile spendị ọfa na ife a na-achọ bụ ka ha gbuo m egbuo ihe ma m kwuo eziokwu mgbe ụfọdụ ọ bụrụkwanụ mmadụ na-eme gị ife ọ bụrọ ọ bụrọ na iwu na ị ga-eje gwọọ ọgwụ back to sender na o nwere ihe ị ga-eme ma ọ bụrọ ihe m ma m ma-agwa unu maka na ihe ndị nwa ga-eji aka gị chọpụtara onwe na mgbe ị kwenyere n'onwe gị mmụọ ga na-agbaziri gị ihe ị ga-eme ọ bụrọ iwu na ihe a bụ ihe m mee otu a o nwere ihe ọ ga-abụ ị na-eme once na aka gị kwụ ọtọ onye na-eme gị ihe bụ onwe ya ka ọ na-egbu and ndị niile m kpọfụtara anọkata m kpọfụta ha ọ ihe mere m and otu ahụ okike si wee chọọ mgbagharị ọ na-agbagharị onwe ha ka ha na-eme ma ndị na-esendị ọya ma ndị nọ n'otu nzuzo bụ ejikọ aka ọnụ na-agba ofu onye mgba o onwe ha ka ha na-eme na ọ bụrọ mụnwa aka m dị ọcha n'ihe ọbụla m na-eme adịm egbochiri nwoke ọdịmma na adịm egbochiri onye and adịm echekwa na m na onye ma adịm eme compete with anybody maka maka ebelieve m na onye ọbụla nwere akara aka o ji wee bịa ụwa ife a famili m na-eme onwe ha ka ha na-eme onye ndị niile anyị mgbapụta adịchara ego m nacha m ego ma ndị eseticha m up ma ndị ma ndị mee m jee nga ihe niile ahụ okike chọrọ ya otu ahụ maka nga niile m jere apụtakwa m ihe niile na-eme m ma ọya niile ha na-esendịrị m o nwere ihe ha na-ese esendịrị m mana ihe ndị a niile o nwee nke na-emetụta m maka na aka m kwụ ọtọ maka nji okwu mmadụ ịkwụwa aka ya ọtọ maka eziokwu bụ ndụ okwu asị bụ ọnwụ m ma anọkatakwa ihe mmadụ emelọ m ọnwụ ahụ m meziri expose ga-abụ ndị ga na-agbagharịsị maka agwa m na onye mere ife ọjọọ anaghị enwe ezumike ka ị na-eme ife ọjọọ ị ya enwe ezumike mgbe ọ ga-eme expose ị ya enwe ezumike n'aka njọs mmadụ ịkwụwa aka ya ọtọ amaka otu ahụ ha ka na ha ka na-agọ ee na-asị ka nna ma ọ na-akọ nke ha M- ọ gbasaharụ m adị m echedi maka ya na ihe m ma bụ time oge ga-ekwu maka na ihe niile dị n'aka Chukwu mmadụ enweghị enweghị mmadụ ga-emekata n'ụwa a gbanarị gbanarị chi okike gbanarị nature anyị nọ n'ime ya maka ife onye meta ka ọ ga-ata afịa ihe m believe adị m anọkata kpọpụta mmadụ sị na onye a me m ihe dị otu a wayọ onye me m ihe ọ nkwụ nna m gwa gị na i me m ihe dị otu a ngwa ka ọ dịzi n'aka maka ndị na-eje awa mụ na ọbụla mmadụ na-ekwu nga ume egwu na-eme na bụ mmegide ị metụ onye chi fụ n'anya ma ọ bụ onye oke chọrọ iji wee rụọ ọrụ ọ ifu mmetụ na-ewuru usoro bụrụ ọ bụ ife ị ga-ebutere agbụrụ gị abụmọnụ so o nwere ihe mere m na ife niile mere n'ụzọ ndụ m adị m regret ya maka na ihe ka ọ kụziri m and otu a ka oke si wee chọọ ka m were wee na-akụziri unu ka unu nwee ike wee ghọta onwe unu mmadụ wepụ aka n'ihe ọjọọ kwuwe eziokwu onye ọ bụla ọ sị anagụgo na olulu eziokwu alụrụ iyi ọ bụla mmadụ ka ị na-ekwu eziokwu nọ ka ị kwuo mmụọ anụgo agwa m na mmụọ otu unu si ekiri film ka mmụọ si ekiri anyị kwụwa aka gị ọtọ echizina ndị mmadụ ihe ọjọọ atụkwana asị ka i wee megide onye a maka na onye onye tara asị e megide e gbuo onye ahụ ọ kwafuo ọbara ma o nwe ihe mere onye ahụ aka gị emekwa n'ọbara ọ kwa ihe ị ga-ata afịa o nwere ike echi niile ofu ihe na-emezi o nwezi onye ga-ama maka na ụwa mmadụ agbaghị ụwa mmụọ ife niile bu ụzọ eme n'ụwa mmụọ ghọta ihe m chọrọ ka ị mata taa bụ na eziokwu bụ ndụ okwu asị bụ ọnwụ na ọ bụ nsọ ala ka ọ bụ and iwu na-achị ụwa and ada agbanarị ya agbanarị na ihe i meta ga-anachiatara gị otu ọbụla i si wee megoro ya mmadụ ọ sọ gị kpewe ekpere nwee nchegharị ada agbaghara agbaghara no ndị ụka na-asị na i mechaa ihe mgbaghara ife ọ bụ na i meta ị ya-ata afịa maka mgbe ị mara na ihe i meta na ị ya-ata afịa ị na-agbara ihe ọjọọ ọsọ ị na-agba ịkpado mmadụ asị ọsọ ị na-agbarụ imegide ndị mmadụ maka ihe ị ga-erite ị na-achọ ị na-agbara ịnara ndị mmadụ ife ọma ha maka na ihe ị ga-ata afụfụ ụwata ụwa gị tinye nkụzi m n'ọrụ tụsasịa ozi a ka i wee nyere ndị ọzọ aka maka ọdịna mma gị